Dia dhaoibh agus fáilte go dtí mo chaitheamh aimsire 3. Sampla de chaitheamh aimsire ná ceol, spórt, ag léamh, em, ag bualadh le cairde, a lán rudaí. Sin caitheamh aimsire, hobbies. Ok, tasc 1, féach anseo. Suirbhé. Ocht gceist anseo. Uimhir a haon, An maith leat a bheith ag léamh? Uimhir a dó, An maith leat a bheith ag éisteacht le ceol? An maith leat a bheith ag imirt spóirt, ag imirt cluichí ríomhaire, a bheith ag canadh, a bheith ag iascaireacht, a bheith ag rith, a bheith ag féachaint ar an teilifís? an maith leat? is maith liom ní maith liom is breá liom is aoibhinn liom eh is fuath liom is gráin liom ní miste liom ok so tá an rogha agat ansin you don't have to answer with is maith liom ní maith liom ok ana mhaith sin tasc a haon scríobh na freagraí i do chóipleabhar iontach anois féach ar tasc a dó an teilifís

OK, so clár tráth na gceist, quiz programme, clár spóirt, clár faisin, clár nuachta, cartún, sobaldráma, clár ceoil, clár grinn, comedy programme. OK, ana mhaith. Féach síos. Aistrigh, translate, mar shampla, Is breá liom cláir spóirt mar is duine spórtúil mé. I really like sports programmes become, because I am a sporty person. Ana mhaith, so, cad is brí le haon dó trí ceathair cúig agus a sé? Is maith liom cartúin mar tá siad greannmhar. Is breá liom cláir faisin mar tá siad suimiúil. Ní maith liom cláir nuachta mar tá siad leadránach. Is aoibhinn liom sobaldráma, mar shampla Coronation Street. Ní miste liom cláir cheoil

An cailín seo, Hi is mise Orla, is aoibhinn liom an cartún grinn The Simpsons. Tá cúigear sa teaghlach agus tá siad ina gcónaí in Springfield. Tá craiceann buí orthu agus tá súile móra acu. OK. So, ceist agus freagra, ceist agus freagra, see how many you can get. Ok? Scríobh isteach sa chóipleabhar. Uimhir a haon, cén sórt cláir is fearr le Orla? What sort of program does Orla prefer? Is fearr le Orla. Hmm. Clár what? Cad is ainm don chlár is fearr léi? Blank blank is ainm don chlár is fearr léi. Cá bhfuil an clár lonnaithe? Based Tá an clár lonnaithe Hmm. Where is this programme?

OK, so, your job here is Blag Cainte Scríobh blag faoi do chaitheamh aimsire i do bhlag Luaigh in your blog mention do chaitheamh aimsire ag léamh, spórt, cluichí ríomhaire, ag éisteacht le ceol, teilifís, an clár is fearr leat, na rudaí a rinne tú an tseachtain seo caite.

So, níl aon pictiúr nó dathanna atá níos lú ná cúig phointe agus ag caint as Béarla. So, if yours was that, then it would be work still to be done, obair fós le déanamh. In the go maith section, os cionn chúig phointe, above five points,

good vocabulary, an aimsir láithreach, present tense, ok, féachaim ar an teilifís, you're going to see some phrases where you can use the aimsir láithreach, an chopail, mar shampla, is duine spórtúil mé, ok, sármhaith, that's the best one, that's excellent, sár, sármhaith, foghraíocht gan locht, perfect pronunciation,

uaireanta, anois is arís, gach seachtain, gach lá, riamh, ok? And anseo, mo chaitheamh aimsire, useful phrases Is breá liom spórt, Tá a lán caitheamh aimsire agam, Is duine spórtúil agus gníomhach mé. Is aoibhinn liom cluichí ríomhaire. Imrím sacar le mo chairde. Éistim le ceol gach lá. Féachaim ar an teilifís anois is arís. Is maith liom a bheith ag tarraingt pictiúr. Is é Spongebob Squarepants an clár is fearr liom. Okay, so feel free to use those. Ana mhaith. Sampla, OK? So this is what your work could look like, OK? So your beannú daoibh, Adam is ainm dom. Conas atá sibh? Beidh mé ag caint faoi mo chaitheamh aimsire inniu. OK? And there's your beannú, there's your introduction. Bhuel, is duine spórtúil agus ceolmhar mé. Is breá liom iománaíocht agus sacar. Imrím sacar le mo chairde gach lá. Is aoibhinn liom ceol freisin. Is maith liom ceol pop ach is fearr liom ceol leictreonach. Is é Calvin Harris an ceoltóir is fearr liom. Is maith liom an teilifís freisin. Féachaim ar an teilifís gach lá. Is é Friends an clár is fearr liom. Is breá liom an carachtar Joey. Tá sé an-ghreannmhar. An-mhaith, agus sin é. Tá tú críochnaithe anois. An-mhaith, so you are gonna make your iMovie, pictiúir, dathanna, em,